In our today's program, you're with me, Charity Chilange, and my colleague. Emmanuel Chiwocha. Munadzuka bwa kapena mwadzuka bwa?
Ah, ine ndithokoze mulungu Yes. kuti hayi tadzuka bwino Mm, Yeah, zi- Zimafunika umayamika.
watikondera ndithu Eh, Chabwino. kaya chabwino. kumene kwanu Ah, zabwino bwino. chabwino Ndithudi. Eh. Mutiyambira kapena mwambo.

kampeni eh?
ndikuuzani zimene zikusonyeza kuti pa ground anthu athamange no eh? Kam- amachitika mmbuyomu koma osati mmene timadziwira muja eh? koma apa liwiro lija la mchenga lija liyambike.
liyambikeno mhm. ndiye kumva mm, anthu adakalankhulabe ya zokhudza makina aja amati emd eh, ah, adakalankhula koma dzulo lomwelo ndikumbukira kuti amayi mtalimanja analankhula ananena poyera Okay. kunena kuti ah, inde chisankho chikubwera ndipo akuyembekezera kuti chisankho chimenechi chidzayende bwino ananena kuti akuti mavoti ah, adza werengedwa pamanja komanso kugwiritsanso ntchito makina amenewa adzathandizire so inembe mukuona kwanga ndimaona ngati mzabwino kuti akuchita njira zonse bwinobwino so tizaone kuti poti odandaulawo adandaulabe but all in all ndimangoona ngati poti ndi zimenezi ah, khoti lavomera kuti anthu amenewa awapatsa chilolezo kuti ma judicial review proceedings ayambike ndimaona ngati kumeneko zitathamangitsidwa chifukwa ndiye nthawi sili kumbali yathu nthawi sili kumbali yathu tikamanena la lero tikuti 15 eh, ti- ndekuti apapa tingoti lero tatsala ndi mwezi umodzi kuti tikavote mwezi basi mwezi kuti tikavote Eh, ndiye ndikumabweranso izi mwina Izi, ku- izi. uh, kumeneko zitathamangitsidwa kuti Kwambiri. zipangidwe address mwina chisankho chisanayandikire kwenikweni kap- tisanafike tsiku lovota kwambiri i think zitithandizira Mm. ndithudi Ah, Parties given 60 days to impress as registrar warns on cash handouts, voting will be done manually. Uh, nkhani yake ndi yomweyi eh, akukamba kunena kuti zipani zapatsidwa masiku 60 eh, chimene akutanthauza mchonena kuti kampeni eti yayamba dzulo pa 14 anthu azinena Idzatha- mfundo zawo Ehe, ndipo kampeni anatsindika kunena zakuti tiyeni tizikamba mfundo Eh, akuti zomwe tikufuna tidzachite tidzachite tikadzalowa mboma tisakambe zonyozana ayi koma ti- Campaign yathu ikhale yokamba mfundo ndipo apitiliza apa akunena kuti akuwapempha ma MP ma shadow amene akuima independent akuti phikani mfundo zotchakuka auzeni mfundo anthu zokuti mudzakwanitsa kuchita osati kutukwanizana osati kutukwanizana mpakana kuyamba kunyozana kunyozana wakuti amaoneka mwakuti mwakuti ah, ah, ah, ah, inu kukhala amatero ingotsitsani mfundo eh, nkhani yake ikhale mfundo ndipo amalawi nthawi ija ndi ino kunena kuti amabwera eh, amabwera kudzatikopa amabwera ndi zosiyanasiyana inde tiyeni tizilandira tiyeni abwera tilandire ndatofu tilandire kodi atipatsa chimanga inu kunjako kuli njala kulandira eh, atipatsa ndalama kulandira koma komanso achenjeza za ngakhale ndalama.
achenjeza komano kwaine ndimaona ngati ndizovuta m'Malawi muno kuti zimenezi zizichitike Ngakhale a registrar apanga of political parties apanga warn about the cash handouts yes kwa ineyo ndimaona ngati eh, ndi mmene ku- zinthu zilili ku Malawi ndizosatheka kuti anthu akhoza kupanga campaign opanda let us let us wait and see what will happen if uh, ena ake apezeke akuchita akuphwanya malamulo amenewa ndithu Eh, tione kuti zitha bwanji zitha bwanji yes eh. uh, yeah, mutha All right, kutenga, eh. on the second page of the Nation newspaper, to quit public service for political roles. Apparently, the story says

engaging in partisan politics while dressed in public service jackets through their participation in governing Malawi Congress Party MCP primary elections ahead of the September 16th general elections. Nkhani imeneyi ya zisankho Yeah, eh, nkhani ya zisankho tanena kale kuti zisankho zayandikira nawo malamulo a dziko lino la Malawi samulola munthu kuti agwira ntchito za boma eh, komanso iyeyo akapezeke kuti nthawi yomweyo akuchita za ndale mm -hmm. so kumva kuti a Kalindiza ndithu mm -hmm. e, atula pansi Kumene udindo ku ku OPC, OPC yes. e, nzosangalatsa munthu wamkulu mm -hmm. odziwa malamulo mm -hmm. aziwatsata ife tafunira

Uh, anthu ena akugwira ntchito m'bomamu mm -hmm. ndipo tikudabwa achita nawo za ndale awina ma primaries mm -hmm. koma adakagwirabe ntchito m'boma so Yes. adayankha bwinobwino akuti mm -hmm. ah zimenezi tikungomva kaye kwa inu mm -hmm. koma aonetsetsa afufuza ndipo aona kuti malamulo agwire ntchito mm -hmm. masabata apitawanso tinaona the comptroller of statutory corporations iwonso nawo Yes. anatulutsa kalata yawo kuwamema anthu amene akugwira ntchito ma- m- mabungwe Bungwe amene amene- ndi aboma boma, yes.
kuti ngati akuchita nawo zimenezi za ndale ndalezi Yes. ngati akudzapikisana nawo pa chisankho chimene chikubwera pa 16 ndi nthawi yabwino kuti atule pansi maudindo awo Kwambiri. chifukwa ndi zotsutsana ndi malamulo a dziko lino yes ndipo Ndithu. tingowakumbutsa onse amene apikisana Ah, tikanena za chisankho wina amayenera kuwina wina amayenera kuluza tikaluza tisataye mtima ayi ambuye ali nafe ndithu chabwino chabwino Eh. ambuye ali nafe ambuye ali nafe chifukwatu nkhawa imazabwerapo kuti eh, apapa Wa- uku ndazisiya Eh. ndapanga join politics nde umadzagwa na ya ah, koma ah, all in all wishing you all the best yes uh, chakwera reiterates

to respect rights of others nkhani yake mtsogoleri wa dziko lino analankhula ku mtundu wa malawi dzulo madzulo kuchokera ku nyumba ya sanjika Ah, ndithu mboma limeneli la blantyre ndipo a president amangomema amalawi kuwakumbutsa kuti dziko lino lili mmalamulo ndipo malamulo ake amanena kuti nthawi ya kampeni aliyense ngololedwa kupita chigawo china chilichonse Yes. kukachita kampeni tisachite za ndewu ayi mchitidwe waziwawa mchitidwe wa ndewu a president adzudzula Ife timangofuna kuti tinene kuti tiyamike ndipo zimene anena president nzimenenso zi- zinalankhulidwa ndi akuluakulu a Yes, yes, mipingo mhm. ndi akuluakulu a mec ndi ma stakeholders Nthawi imene ena amatsegulira- tsegulira campaign yes, yes. so a president angokhala ngati aponda ayenda m'mapazi mmene ena anapondamo kale achita bwino kwambiri kwa basi of course chiyembekezonso mwina chinalipo chomwecho dzulo atatulutsa kalata yawo kunena zoti madzulo ano apule akhala akulankhula ku mtundu wa malawi Yes. Em, timayembekezera zomwezo kuti monga kampeni yatsegulidwa timve zoti apurezidenti mtsogoleri wa dziko lino anenenji kwambiri ndithudi do you have one more local story Yes, uh, Greenbelt uh, boosts

The maize was part of the effort to mitigate hunger to enhance national food security. Eh, nkhani yake kwakukulu tikuziwa ino a president amalimbikitsa za ulimi ndipo yes. green belt initiative eh, tidamva za mamega farm eh, nde a president eh, zikuoneka kuti zikukhala ngati zikugwira ndithu msewu chifukwa one of the green belt eh, imeneyi eh, ku- ku- ku- m'boma la eh, kuchikwawa kumeneku ah, yapezeka kuti akolola ndithu 750 metric tons chimene chimanga chake eh, achinyamula akachisiya ku nkhokwe za nfra Okay. ku kanengo izi nkufuna kuthana ndi njala nzosangalatsa kwambiri kuti- ndizosangalatsa zi- zinthu zikupereka zizidzere. chiyembekezo kuti ngakhale panopa anthu tikugula kale modula kabaketi kachimanga kaya pano kali pa 6 point chani Chani, kaya yeah. Komabe, zikamaoneka moteromo zimakhala zikuperekabe chilimbikitso kuti mwina Chilimbikitso. kukubweraku ngati panopa tikubuulabe, Ehe. tidzabuula koma mwina si mmene Koma- koma- tikulingalirira. koma- koma pempho lathu lo likhalebe momwe muja timanenera muja kuti ichi mchimanga chimene boma lalima Okay. ndipo ichi wina asapezeke kuti akasolola kwa NFRA kunkhokwe nkumagawa kuchitira kampeni kutenga chaulere izi Ah, ah, nza Amalawi izi nza Amalawi izi no handouts no handouts yes Ife zimene- zimene tikunena mmene anenera a Kizito Tenthani muja no handouts ifenso tungowamema koma ndi nkhani yabwino ndipo kuona pali kuti chithu- tisachitire Eh, kampeni ndi ndi nkha- kuona zichimanga zimene zili pamene pa matumba ambirimbiri zosangalatsa kwambiri kobasi ndithu All right, moving on to the business segment. Uh, village banks give relief World Bank report shows businesses, farmers top list of beneficiaries. Part of the story says

nkhani eh, mabanki nkhonde anthu ndithu awadalira mabanki nkhonde kumakabwereka ndalama zawo zoti adzithandizire pakhomo kaya kutukulira timabizinesi tawo akuti ripoti limene ili la World Bank likuonetsa choncho kuti anthu ambiri akudalira mabanki nkhonde ngakhale pena zimadzaoneka ngati zoyipa choncho m'makomomu kuti azibambo akasiya ndalama Eh, mupangire zakuti mayi wa- kuthera ku banki kuthera ku banki nkhonde nkhonde. komabe zikuoneka zakuti ayi anthu a- akuzidalira Mu- mu- muchita nawo za banki nkhonde

architects namely Gerd and Laura Chingalire Multipurpose Hall will be launched uh, on August 2, 2025 with a festival that will feature performances from 12 primary schools ah, in the area. Ah, a Ben Mankhamba mwina mwayiwala pano ndi amfumu nde amadziwika m'mbuyomu ndi dzina kuti Ben Michael okay amayimba iwowa ah, kuyambira kuchokera kale amayimba nyimbo za chikhalidwe ndipo he's one of the people ineyo i always say ndimamnyadira kwambiri uh, in terms of preserving our culture he, he has done a lot now kumene amakhala kumeneko eh, kwa Chingalire eh, akumanga nyumba eh, okay. imene adzichitiramo ndithu zosiyanasiyana mm -hmm. multipurpose hall mm -hmm. ndipo ikumangidwa mokhudzana ndi zinthu zachikhalidwe zathu mm -hmm. eh? now nzabwino kuona kuti zinthu ngati zimene zithandizire kutukula uh, ngati deralo kumeneko mm -hmm. kuti anthu ambirimbiri adzipita kumeneko mm -hmm. eh, mwinanso amabizinesi nkumagulitsa zinthu zawo yeah. komanso uh, kupititsa patsogolo za chikhalidwe mm. zithandizire komanso yeah. mmene tamvera kuti pa 2 august pamene akukakhazikitsa ukapanga launch ndithu multipurpose mm-hmm. hall imeneyi mm-hmm. akunena kuti masukulu ozungulira ana mm-hmm. akachite zinthu zosiyanasiyana so this is something very good mm, ndipo mm -hmm.

team malawi mm -hmm. ma athlete ku malawi kuno mm -hmm. okwana 162 mm -hmm. ananyamuka mdziko muno pa 4 july mm -hmm. kupita ku namibia okay. kumene kumachitika masewera a uh, region 5 mm -hmm. ndipo kumeneku kunena mosanyazi mo, mo, mo, mosachitanso manyazi koma mm -hmm. monyadira mm -hmm. malawi yakatiyimirira bwino okay. chifukwa kumeneku kunena zoona yabwerako ndi mamedo okwana 32 in total Wow. Ah, ndipo zinali zinthu zosangalatsa kwambiri mmene dzulo ama imafika timu imeneyo ine ndinachitika mwayi ndinali nawo kumeneku ku kamuzu international airport Oh. kuona anthu akuvina amalawi azibambo akuvina kunyadilira the queens kunyadilira eh, eh, a- ama athlete athu kuti anachita bwino kumeneku tabwerako ndi 37 medals komanso uh, two mamedo awiri ndithu a, a, a, a golide and mm -hmm. 10 silver wares and 25 uh, bronze mm -hmm. medals mm -hmm. zinali zosangalatsa and ndikumva akulankhula ndithu a chief executive a uh, uh, malawi council uh, of sports a henry mm -hmm. dr henry kamata kunena mm -hmm. kuti uh, iwowa uh, ndithu ayesetsa kuti atukule masewera ndipo ananena kuti nkwabwino tidziyambira ku grassroot level kuti Yes, kuyambira ku yes. primary school kuja ku secondary ndikuti akamafika Kumapita ndi ku- kukwera. ku mtunda uko kwa mzathu ndi mmene amachitira tidayambako kwathu kuno ndipo marizatsi ake ndi zimene tikuzionazi ndipo mnyamata wathu uh, mwisho eh, ndi amzake ena uh, apezeka kuti ndithu kumeneku alandirako mphoto ndithu mm -hmm. chifukwa chakuchita bwino so this mm, is one way eh, eh, mm-hmm. tisamangolira nthawi nthawi kuti ah, inu sizinayende atitani ayi yes, yes. ndizofunika kwambiri mm -hmm. zitamatero mm -hmm. ndithu alright a malawi cricket lose to germany a malawi cricket national team on sunday lost by 37 runs to germany in quad nations t20 cup third placed

mwina ndimaona ngati umumu ilimu komano Ilimu. ndikuloleni musankhe imene muyikonde Ah, ine ndauza kuti nyuzi mwandipatsirayi dzifukwa komabe dzifukwa zake ta malawi ndizosangalatsa akunena kuti chelsea boss hails club world cup anthunu nkhani yake tisalankhule kwambiri okay la mulungu lapitali mm-hmm. uh, kunali masewera a mpira mm, achikho yes. chija cha club world cup mm-hmm. kumene timu ya psg mm-hmm. paris saint germain ya dziko la france mm-hmm. komanso uh, the pride of london chelsea the blues uh-huh. amasewera ndithu mu chikho chimenechi ndime yotsiriza okay. ndipo unali mpira umene anthu ambiri ngakhale kwathu kuno mm-hmm. amayipatsa mwayi a timu ya psg akuti chifukwa iyoyo mu mpikisanowu imagawa mtibu wa dzigoli ndipo yachinya matimu ambirimbiri koma anyamata anga anapita modzichepetsa mosadzitukumula ndipo anati ife tisewere umodzi umodzi wokuti inuyo mwina simudaonemo Okay. ndipo motamandika anyamata a enzo Anasewera.
maresca ndithu inu mu ndime zokwana 30 kupezeka kuti achita kale zitatu kuchinya three kwadu ndipo chinakomera president trump inu kukadumpha nawo kunyamula nawo chikho eh, ndi anyamata anga a chelsea so nkhani yake nchokutitu inu chelsea ah, ah, the blues eh, mukuyenera kulandira sawacha Sawacha. sawacha All right, and that also brings us to the end of our today's edition of Press Review.